donc an ka fanu fɛnɛ an b'a fɔ ala ka kɛnɛya kɛ an bɛɛ lajɛlen n'ala sɔnna ma inchallah donc le génie an sigira bi bi ye le combien ye bi ye le 5 mhm. le 5 mai mhm. le 5 non le 5 mai euh, le 5 juin plutôt 2021 samedi baasi t'a la le 5 juin 2021 o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɛ k'an tori ka gɛrɛ donc samiyɛw na dɛ o t'o ye wa donc samiyɛ aa o fana ye waati dumanba ye cɛlakaw bolo dɛ ni samiya banna aa jaabi caman bɛ bɔ dɛ i bɛ bala min na i bɛ sin ka muso wele u ka musɔrɔnin bila u kan fɛ ɛɛ sumaya jaabi bɔra kɛ kɔrɔ y'o de ye baasi tɛ an bɛ tɛmɛ le secret yann'an ka da don ɲininkaliw la an tun ye n ye tulu ko kuma dɔ mɛn da kɔnɔ don na komi n yɛrɛ fana nɔfɛ mɔgɔw ka ca dɔɔnin donc yalima tulu in le génie yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ la wa walima o dilannen don spécialement clients de kama baasi t'a la le génie i bɛ dɔ sɔrɔ tulu in tulu barikama don dɛ jeniw ka tulu don n'i y'a mun ɛ maniba ɛ e bɛ musoko la san joli joli musoko tɛ ka se ka ɲɛnabɔ an m'a fɔ sungurutigɛ sira i b'a fɛ ka furumuso yɛrɛ de ɲini c'est à dire i b'a fɛ k'i yɛrɛ de ko diya musow ye waati bɛɛ e ka sɛgɛn musoko la potow ni kow ee a ɲɛɲini o tɛ se ka kɛ n'o tɛ tulubara n'an y'a d'i ma n'ala ka diɲɛ ye hmm. n'i y'a mun hmm. eh, i t'a fɔ k'i bɛ muso fɛ hmm. muso yɛrɛ de b'a fɔ k'olu b'i fɛ ah. donc e ka k'u fɛ sa ah. o bɛ e yɛrɛ bolo mɛ an kɔni bɛ min d'a kan ah. i ka kɛ furukɛra ye an b'o de fɔ i ye parce que a ko bezi b'a nɔfɛ donc i ka kɛ furukɛra ye o de ye hɛrɛ ye i yɛrɛ ma pour que an kana kɛ sababu jugu ye quoi donc le génie a tulu bi yan ni ala ka diɲɛ inchallah ɔ kaye b'i bolo dɛ bisimila d'accord le secret an bɛ ɲininkali fɔlɔ ta o de ye k'a fɔ cɛlaka dɔ bɛ yen ale ala m'ale kɛ garijɛgɛbatigi ye fantan don dakuruɲɛ kelen na nka muso ɲuman b'a bolo a muso ka ɲi kosɛbɛ a bɛ muso in fɛ yɛrɛ yɛrɛ de fana yalima ale bɛ a bɛ se ka mun de kɛ walasa ka muso in to a yɛrɛ ko diya muso in ye pour que a kana pɛrɛdi parce que an b'a dɔn u b'a fɔ ko fantan cɛsirilen don musoko la kalikali kali ko mɛ waritigi de sago b'a la yalima ale bɛ se ka mun kɛ walasa ka muso in to a bolo toujours k'a ko diya muso in ye a kana tila a la fiyewu baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah le génie hmm. o faamuyara donc ko nin ye fantan ye fantan mun n'a sɔrɔ muso b'a bolo hmm. mun ka d'a ye mɛ a yɛrɛ bɛ ka siran ah. donc ko a bɛ ka siran parce que muso in bɛna u bɛna to ɲɔgɔn fɛ wa a dun furumuso de fana don ah. donc a bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ mun ye adamadenya fɛɛrɛw ye hmm. k'a sɔrɔ sababuba tɛ mun kɔnɔna na i n'a fɔ an bɔra ka tulu baarako minnu fɔ olu bɛɛ bɛ se ka na olu bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw ye mɛ sababuyaw bɛ minnu kɔnɔ minnu ye dépensemaw ye donc a kan'i yɛrɛ bila o la donc ale bɛ se ka mun de kɛ hadamadenya yɛrɛ gestion na cɛ ni muso cɛ a muso ka k'a fɛ fo mɔgɔw k'a fɔ k'a muso jarabilen b'a la k'a sɔrɔ foyi t'ale yɛrɛ kun donc k'a bɛ se ka mun k'o la aa o ye ko gɛlɛn ye o ko gɛlɛn dɛ surtout an bɛ nin waati min na sisan nin wariko tile in ah. ni duko tile in hmm. nin mɔbiliko tile in ah. nin finiko tile in hmm. nin tɔgɔko tile in ah. nin besiko tile in a ko ka ca dɛ mais baasi t'a ra n'ala sɔnna ma le secret b'a baara ci dɛ hmm. ko belebeleba naani bɛ yen an b'o fɔ a ye k'a k'i hakili to o ko belebeleba naani na n'a y'i hakili t'o ra hali ni dɔrɔmɛ t'a kun a muso tɛ se k'a janfa fiyewu a k'i da a ka sunɔgɔ a k'a dɔn k'a fɔ k'a muso b'a fɛ su a b'a fɛ tile wa a bɛ keleya la fana n'ala ka jɛ inshallah donc o ko belebeleba naani o fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye an b'a fɔ o ma ko considération muso fan fɛ considération filanan o ye jumɛn ye joie sabanan o ye jumɛn ye satisfaction naaninan o ye jumɛn ye ɛɛ togorokoya c'est à dire ee yɛlɛko yɛlɛko yɛlɛko kɛya yɛlɛko kɛ yɛlɛko kɛla voilà yɛlɛko kɛla donc a détails ye jumɛn ye mhm. jamais au grand jamais n'i t'a fɛ i muso ka kanu c'est à dire i ka kanu ka bɔ i muso yɔrɔ fiyewu mhm. a fɔlɔ fɔlɔ mhm. i b'i ka muso jate mɔgɔ ye i b'a jate mɔgɔ ye a da ka don i ka kuma sɛbɛw bɛɛ la minnu ye secretw ye secretbaw ye olu tɛ fɔ a ye parce que muso don nka a da ka don i ka kuma sɛbɛw bɛɛ la du kɔnɔna na cɛ k'a dɔn muso k'a dɔn k'a fɔ k'ale cɛ a b'a kɔ hali n'i m'a kɛ lalomaya ye n cɛ bɛ n kɔ ka taa du maa bɛɛ kɛlɛ o kama a tɛ kɛ ten dɛ voilà a k'a dɔn k'a fɔ k'a cɛ b'a kɔ mais hakilimaya ra mais ka muso ta ka na n'a ye ka tigɛ a la ka du maa bɛɛ kusaya ni a ye tuma dɔ la e bɛ maalankolonw de wele ka n'olu ɲininka u hakilila la ka e furumuso sigilen to i kɛrɛfɛ o ye tigɛna de voilà donc a bɛ fɔ o de ma ko déconsidération c'est à dire i ni mɔgɔw bɛ couple kɔnɔna na mais i t'a jate muso tɛ kuma ninnu na mais a b'a jate minɛ kosɛbɛ donc fɔlɔfɔlɔ i ka muso in jate mɔgɔ ye a da ka don i ka kow la a k'a dɔn k'a fɔ ko i b'ale jate quoi wa i b'a défend mɔgɔ i k'a jate mɔgɔ ye i b'a défend f'a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale cɛ b'a jate wa a b'a défend o ye fɔlɔ ye filanan o ye joie de ye ka nisɔndiya ɲini k'a di muso in ma e yɛrɛ la waati bɛɛ e ɲɛ kumunen don i b'a fɔ mɛlikɛ e tɛ mɛlikɛ ye o mɛlikɛ tɛ musoko kɛ ala y'e da k'a nege don e la k'i ɲɛ kumu ka tila ka t'i i wɔsi worofilancɛw ra ah. a ti ɲɛ dɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'i ɲɛ kumu hmm. ɲɛ kumu baara hmm. k'i yɛrɛ kɛ mɛlikɛ ye ah. o tuma i bɛ musoko dabila de voilà n'a ma ɲɛ k'a fɔ hmm. ɲɛ kumu t'i bali worofilancɛw ra ah. fo wɔsi ji a bɛ jigin o tuma i ɲɛ jɛ kan'i ɲɛ kumu donc muso i ka diya ta yɔrɔ de don waati bɛɛ lajɛlen a ka nisɔndiya ye e yɛrɛ kan waati bɛɛ lajɛlen a ka yɛlɛkow ye i la waati bɛɛ lajɛlen a ka yɛlɛko sɔrɔ i la c'est à dire i ka se k'a layɛlɛ ani ka yɛlɛko sɔrɔ e yɛrɛ la e ka se ka muso in layɛlɛ a ka yɛlɛko sɔrɔ e la c'est à dire joie waati bɛɛ lajɛlen muso k'o sɔrɔ cɛ la walima muso k'o ye cɛ la muso k'a sɔrɔ ka bɔ cɛ yɔrɔ walima muso k'o ye cɛ yɛrɛ la donc ɲɛkumubaden i b'a fɔ mɛlikɛ kan'o kɛ voilà parce que i tɛna se ka diɲɛ musoko kɔ donc n'a ma ye k'a fɔ i tɛna se ka diɲɛ musoko kɔ o kɔrɔ de k'a fɔ muso ye i dɔ ye o ko in donc joie o ka k'a la o ye ka kumaw fɔ min muso yɛrɛ layɛlɛ o ye ka tulonkɛ kɛ muso la min b'a layɛlɛ o ye ka muso yɛrɛ ta ka taa n'a ye yɛlɛ yɔrɔw la o ye ka muso yɛrɛ ta ka taa n'a ye ɲɛnajɛ yɔrɔw la o ye ka muso yɛrɛ ta ka to ka yaala ni a ye a bɛ fɔ olu de ma ɲɛnajɛ kow muso yɛrɛ ka ɲɛnajɛ sɔrɔ e yɛrɛ la ka bɔ i la walima e yɛrɛ fɛnɛ na donc a bɛ fɔ de ma joie k'o di muso ma i y'a faamuya fɛn t'i kun dɛ mais nin bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ wari ko tɛ donc o ye filanan ye sabanan a bɛ fɔ o ma ko ko satisfaction satisfaction c'est à dire mun bɛ fɔ cɛnimusoya kɔnɔna na a bɛ fɔ mun ma ko satisfaction i k'o ɲɛɲini c'est à dire cɛnimusoya nasira fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ negeda sira ye e ni muso cɛ o diplɔmu baw ka sɔrɔ i bolo fɛn t'i kunna dɛ mais ni muso y'i ye fo a hakili fo a nege ka wuli c'est à dire a hakili ka jigin diya dɔ ra mun b'a a nege yɛrɛ wuli i nɔfɛ mais k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ mɔgɔ ye o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ de muso yɛrɛ jɔlen i kɛrɛfɛ kabini da tuma mana surunya ka to ka bɔ a bobara la paf cɛ i ka fɛn bɛ ka magaya sisan dɛ ka to ka sin minɛ ka bisi bisi o tuma i sin i bɛ ka sin barabani ta sisan wa donc ka muso rappeler ka na nege ma ni joie ye i y'a faamuya rapport fana ka kɔn o ɲɛ muso ka caresser ka très bien caresser kabini finiw ma bɔ a ra o bɔlen kɔfɛ ka très bien lɔgɔbɛ c'est à dire ka joie di a farikolo ma fɔlɔ i y'a faamuya lɔgɔbɛliw b'o la nɛmuniw b'o la yafa bɔrɛ kelen ka bila ye o n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye jama yɔrɔw ye k'a fɔ ko ni muso ko ni cɛ magara yen na k'o bɛ se ka kɛ sentiment ye cɛ ma n'a y'a sɔrɔ i b'i ɲugu ɲugunko minnu b'a kɔnɔ an b'a fɔ k'i k'o to yen mais sira camanba bɛ yen mun bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ɲugun sira tɛ donc k'o bɛɛ totali ɲini k'o di muso ma k'a sɔrɔ i ma s'a ma fɔlɔ se man daminɛ waatiw la i y'a faamuya i selen kɔfɛ a ma fɛnɛ k'a sama ka taa fo miniti ma miniti min ni o b'a yɛrɛ plaire dɔ b'a fɔ k'a k'ale tɛ se ka mɛn dilan na dɛ bon n'i tɛ se ka mɛn dilan na n'a sɔrɔ o ye i nege bonya kojugu ye o fura bɛ sɔrɔ o la donc n'i tɛ se ka mɛn dilan na n'a sɔrɔ i man kɛnɛ yɛrɛ de o fura bɛ sɔrɔ o la n'i tɛ se ka mɛn dilan na n'a sɔrɔ o ye muso yɛrɛ timiya kojugu ye fura bɛ sɔrɔ o la mais fura tɛ se ka sɔrɔ a si la n'i ma a ɲɛ de ɲini donc e k'a fɔ dɔrɔn ko n ka nin ta a tɛ se ka furakɛ o wala donc a ɲɛ de bɛ ɲini ni mun ye fura yɛrɛ ye mun bɛ ta i b'o ta ni mun ye moral dama de ye c'est à dire kumakan dama ye fɛn dɔ faamuyalibaliya ye i b'o faamuyali fana suit i b'o la i b'o faamuya ni ala ka diɲɛ ye donc ko o kɔrɔ de k'a fɔ ko o bɛɛ ka dafa i la o tuma i ka muso sama ka taa k'i to rapport kɔnɔna na action yɛrɛ de ko don k'a sama ka taa miniti ma miniti min ni o b'a yɛrɛ plaire i y'a faamuya donc nimisi wasa total i k'a di i ka partenaire a ma i y'a faamuya donc a bɛ fɔ o ma ko satisfaction totale o ye saba de ye n'i timinadiya ka o dafa saba in k'a dafa a ka ca ala fɛ parce que eh, mɔgɔw tɛ yɔrɔ dɔ de faamuya rapport dama o ti muso hakili to i la rapport kɛbaliya dama o ti muso fana hakili to i la mais hadamadenya mɔgɔ bɛ acte n'a bɛ ka jɛ n'a bɛ jɛ kɔnɔ sisan actenin dɔw bɛ yen o bɛ se ka muso hakili to i la san kelen wala hali télé filɛli la baro la e ka dakurunya kelen dɔrɔn a fɔ cogo ni a fɔ waati ni a bɛ fɔ muso ye cogoya mun na o dakurunya kelen nin bɛ se ka nege dɔ to muso la san kelen n'aw famana san kelen n'a y'a hakili jigin o la i nege bɛ n'a la wa n'a hakili bɛ o la a tɛ se k'i janfa parce que o kumakan in bɛ kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ ale ɲɛ kɔrɔ donc olu fɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na n'i y'o bɛɛ tigɛ tigɛ tigɛ ka bɔ furu kɔnɔna na ka sɔrɔ ka kɛ wari bɛn kun ten dɔrɔn wari fana bɛ dun muso b'i dɛmɛ ka wari in dun dɔrɔn de mais i ka kanuya kisɛ kelen a tɛ k'a fan fɛ wa denmisɛnninw bɛ tulonkɛ k'a la fana n'ala ka jɛ donc nin belebeleba saba i k'i timinadiya o fɛ o ka kɛ i y'a faamuya maasɛbɛya farafinmuso surtout a ɲuman maasɛbɛya i b'a pɛridi yɛrɛ i t'i ka kanu kisɛ kelen y'a yɔrɔ ah, o de malangolonya très généralement ka caya k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye maa sɛbɛ ye dɛ ah. mais ka malangolonya kɛ ni muso ye mhm. o de b'a to hmm. i muso bɛ jarabi i la o de b'a to a bɛ keleya i la mhm. o de b'a to hmm. a tɛ se ka i janfa o de kama kodɔnnaw ko ko maalankolon de b'a sago sɔrɔ muso la o la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye mɔgɔ sɛbɛ de dɛ mais i bɛ mɔgɔlankolonya de kɛ n'i ka muso ye pour que k'i sago sɔrɔ a la donc an bɔra ka mun fɔ sisan o y'o n'a ɲɔgɔnnaw de ye joiyaw an bɔra ka détail mun di sisan ka o yɛrɛ adopter k'olu adopter i yɛrɛ la envers muso donc a bɛ kɛ sababu ye muso tɛ se ka ɲinɛ i kɔ fiyewu malankolonya farafinmuso o de bɛ se k'a mara dɛ wa o de b'a lajarabi i la ka sababu kɛ kun jumɛn ye getomaniw lajɛ kɛ i b'a ye muso bɛ ka juru tigɛ mɔgɔ mɔgɔ nɔfɛ fo yɛrɛ dabali bɛ ban n bɛna n yɛrɛ fa karisa nɔfɛ n'i taara fɛn fɛn la si tɛ maa ɲɛnama ye wa si tɛ maa karalama ye bon karalamaya in malankolonya de ka di muso ye voilà ni e yɛrɛ ye maa sɛbɛ ye e kɔni tɛna kurusi yɔrɔ yɔrɔ i tɛna kɛ getomani kɔni ye mais i bɛ se ka malankolonya dilan i yɛrɛ la envers i ka muso i ka muso côté la pour que ka se ka a joie walasa a kana se ka ɲinɛ donc i kɔ quoi voilà o ye muso maracogo gundo belebeleba dɔ ye n bɛ min fɔ donc cɛlakaw ye o ye sabanan ye n ye saba de fɔ an ko ye naani de fɔ dɛ bon naaninan o ye hinɛ ye muso ka hinɛ sɔrɔ i la n'a man kɛnɛ hmm. a k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na a hinɛ b'i la hali n'i ma se ka fura san a ye mais hmm. a k'a dɔn muso k'a dɔn k'a fɔ ko a hinɛ bɛ sɔrɔ i la quoi hmm. sira bɛɛ kan a k'a dɔn k'a fɔ a hinɛ bɛ sɔrɔ i la donc hali n'a tigi banana k'a sɔrɔ e voyagelen don hinɛ a bɛ hinɛ min ye e ɲɛ kan o de b'a hakili sama ka taa e fan fɛ donc n'olu fara ɲɔgɔn kan a ka ca a la fɛn dɔrɔmɛ tɛ kɛ i kun parce que an ye fɛn fɛn sisan fɛn fɛn fɔ sisan si tɛ waribɔko ye dɔrɔmɛ tɛ kɛ i kun mais i muso mobili dakabanabatigiw u bɛna tɛmɛ a la walima u bɛna baro la e fɛ a b'u très bien accueillir ka sigi ka yɛlɛ n'u ye mais a hakili t'u fanfɛ hali fitini a hakili bɛ e yɛrɛ de fanfɛ mais a ka gɛlɛn an filɛ nin ye farafinna yan surtout mali la yan an bɛ sɛbɛ don furu kɔnɔ kojugu ka sérieux don furu kɔnɔ kojugu fo ka taa kɛ i n'a fɔ bato de i n'a fɔ bato i tɛ cɛ yɛrɛ n'a muso ye ɲɔgɔn fɛ u tɛ u tɛ baro yɛrɛ de kɛ hali n'u bɛnna kare kɔnɔ u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kare kɔnɔ ta du kɔnɔ mhm. cɛ n'a muso bɛɛ dara k'a tɔ t'u maa fila ye mais bɛɛ occupelen don a ka telefɔni na fa fa côté bɛɛ n'a ka côté de don u tɛ hakilila foyi bila ɲɔgɔn na mais o dun tɛ a bali aw bɛ ka den wolo o kɔrɔ de k'a fɔ ko ko ninnu jɔlen tɛ donc ni ko ninnu jɔlen tɛ kaban pour que k'a kɛ cogo k'a k'a ɲɛ quoi hmm. kabini a ma kɛ o siraw a y'o di ɲɔgɔn ma k'o nisɔndiya siraw dayɛlɛ donc ɲɔgɔn ɲɛ hmm. ne kɔni fɛ o tɛ kɛ ko jugu ye n'i ko ko e b'i yɛrɛ sérieux kojugu hmm. hali maa tɛ se ka tɛmɛ i kɛrɛfɛ i ɲɛ kumu i n'a fɔ mɛlikɛ bon i bɛ diɲɛ muso kɔ siɲɛ kelen ne ko ne y'o bɛɛ dafa i yɛrɛ la ka tila k'a ye tuguni ni muso ko k'a bɛ dilanko kuma caya i b'o kɛlɛ i b'o dugutila fɛ kɛlɛ kɛ aa o ti ɲɛ dɛ donc ni dilan ka di i ye dilantigi fɛnɛ bɛ ka dilan min sɔrɔ nɔgɔya la sira minnu fɛ walima a bɛ se k'a d'i ma ni nisɔndiya ye sira minnu fɛ o ti kɛ kojugu fɛnɛ ye i fɛnɛ k'o dayɛlɛ a ye mais e bɛ muso e bɛ ɲɛfɛla dama de fɛ a ka yafa n ma kuma fɔ cogoya la e tɛ muso fɛ mm. a o ti ɲɛ o tɛ kodɔn yɛrɛ kodɔnna foyi tɛ yen min taara o sira in fana fɛ donc ka kuma lasurunya dɔrɔmɛ tɛ kɛ i kun mais i muso bɛ joie bɛ k'a kan n delila ka waritigi dɔ ye ka kuma lasurunya a ka gardien don o don n'a nana gardien min bɛ da yɛlɛ a ye ka so a ka so ka bon n'a ye baro ni waritigi ye baro kɛ ko ko cɛ k'ale ɲɛ bɛ k'ale ɲɛ bɛ ka bɔ k'ale ɲɛ bɛ bɔ ale ka a yɛrɛ ka gardien k'i b'a dɔn k'ale ɲɛ bɔlenba de don o n'a muso fɛ yan soden kelenni minnu b'ale ka soden kelenni min b'ale ka da la ni gardien n'a muso bɛ o so in kɔnɔ n'ale y'a ka mobili ta a bɛna tɛmɛ a bɛna bɔ a b'a sɔrɔ gardien n'a muso bɛ yɛlɛ la u bɛ kuma na tuma dɔw la u bɛ fɛn yɛrɛ da wala sari o d'ale dabali ban quoi k'a fɔ cɛ n'a muso bɛ kɛ tan o d'ale dabali ban bon ale b'a ka miliyari so kɔnɔ ale n'a muso bɛ se ka kalo duuru kɛ u t'o kɛ quoi donc a ko in nege b'a la mais sira t'a bolo k'a kɛ muso ka diyagoya tubabuya ni chichi ni wɛwɛniya ni occupation ni denkundiw ni kirikaraw ni den ka droit ye muso ko o diyagoya ko dilanlen k'a yɛrɛ charger fo cɛ bɛ ka ɲɛbɔ a yɛrɛ ka baarakɛla n'a muso fɛ o la sisan mm. n'a kɛra wari de bɛ ɲini pour que ka se k'o ɲɔgɔnnaw nɔgɔya mm. mais e ye miliyari sɔrɔ ka don o so kɔnɔ mm. ka tila ka ɲɛbɔ i ka baarakɛla fɛ o vie la ah. donc n'a sɔrɔ e ka wari tun ɲinina pour que k'e lafiya o sira in na o la a ye mun ɲɛ sisan a kuma cayara dɛ yarɔ voilà donc ka kuma lasurunya wari ye jɔsen ye mɔgɔw ye i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na a bɛ kow nɔgɔya mais hali ni dɔrɔmɛ t'i kun i bɛ se k'i ka joie dilan i ni furumuso la a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nisɔndiya kɔnɔ wa i muso tɛ se k'i janfa fɛnɛ n'ala ka diɲɛ ye mais ni cɛ ye o faamu yɔrɔnin kelen i bɛ se ka muso yɛlɛmɛ k'a kɛ ten parce que muso ye fɛn min ye fɛn jɛngɛnen don n'i ko k'i b'a tilen a bɛ kari donc i b'i mago ɲa n'a jɛngɛnen hmm. ni keguya ye mago duman yɛrɛ fɛnɛ k'a sɔrɔ a jɛngɛnen fɛnɛ don n'ala ka diɲɛ ye donc le génie i bɛ jumɛn da nin kan bon n hakili la nin ɲininkali nin jaabi janyana kosɛbɛ walawalali sɔrɔla faamuyali fana sɔrɔla mais an bɛ ɲininkali filanan sɛmɛ a la ni wagati y'an pɛrɛmite o de ye k'a fɔ euh, muso dɔ bɛ yen nɔ ale furula cɛ de ma tiɲɛna cɛ in kun hinɛ b'ale la au début de la au début de furu cɛ hinɛ kun b'ale la bon ale kun bɛ baara kɛ a bɛ sara minnu ta a bɛ sara in bɛɛ di cɛ in de ma fana walasa cɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ a k'a ka kow basigi n'a ye mais o wari ninnu fana cɛ nana commencer ka ɲɛbɔ muso filanan de fɛ ka na muso filanan furu o kɛra min kɛ ale bɛ wari kun bɛ wari min di cɛ ma ale y'a ka wari tigɛ ale y'a ka wari tigɛ cɛ fana kun kɛlen don ka consideration ni gɛrɛɲɔgɔnya ni nisɔndiya minnu ta k'ale sɛgɛrɛ cɛ fana y'o bɛɛ tigɛ donc bref en un mot cɛ ye hɛrɛ o hɛrɛ bɛ tɛmɛ cɛ tɛgɛ kɔnɔna fɛ ani cɛ yɛrɛ farikolo fɛ ka ɲɛsin ale ma cɛ y'a bɛɛ pɔn tigɛ yalima muso filanan de nɔ y'o ye wa walima ale tun man kan ka wari de tigɛ k'i k'a bilasira ne sɛgɛrɛ baasi t'a la n'ala sɔnna masha Allah mm. nin degun bɛ musolaka caman ka furu kɔnɔna na an ka jamanaw kɔnɔ ani jamanaw yɛrɛ kɔ kan a degun bɛ muso caman kan an b'a kalama mais komi question nana s'a ma sisan an b'a essayer ka dɔ fɔ a la quoi bamananw ko ten ko eh, i ka wulu tulɔ arabu de ko ten mm. arabukan na ko mm. o tɛ mɔgɔ ka wulu tulɔ mm. a ka sɔrɔ k'i cin ye sa o y'o de ye c'est à dire e ni cɛ bɛ jɛra e b'i ka wari mara k'a bɛɛ di cɛ in ma pour que parce que a hinɛ don e cɛ don ne ni n ta ani n ka fini ni n ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ye cɛ ta de ye donc o kuma kɔrɔ de ye e yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛna n'o sira ye cɛ yɛrɛ fara sa fo a pɔsi fara dépense foyi tɛ ka na a ma bilen ka taa muso kura ta ka na fara i kan o ye ka wulu tulɔ a ka sɔrɔ k'i cin o y'o de ye donc ka kuma lasurunya ah. musolakaw fɔlɔ ani bi hmm. olu tɛ kelen ye wari ye mɔgɔw ni ye hmm. sinamuso nɔ tɛ dɛ hmm. nin ko in sababuya kɛra wari de kama parce que wari filɛ nin mɔgɔw ni de don n'i komasera ka wari bɛ sɔrɔ sira min fɛ n'i komasera k'o dayɛlɛ mɔgɔ ye n'i y'o sira in minɛ ka bɔ a ma a mana diya cogo o cogo juguya de bɛ na a tigi ma k'a tigi sɛgɛrɛ donc mais cɛ ni muso ta cɛ b'a kɛ de technique de don mun ye stratégiew ye pour que ka se ka muso lasegin bagabaga kan ka muso lasegin a kɔ walasa ka se ka continue ka wari in minɛ muso la donc ka kuma lasurunya ko ko daminɛbaliya ka kusa ko laban ye c'est à dire ko daminɛbaliya i kana daminɛ o ka kusa a labanbaliya ye quoi ko labanbaliya ko daminɛbaliya ka kusa ni o ye donc ka kuma lasurunya dɔrɔn furu o ye furu de ye i mana fɛn o fɛn sɔrɔ furu kɔnɔna na o ye i ni cɛ ta ye i y'a faamuya cɛ fɛnɛ mana fɛn o fɛn sɔrɔ furu kɔnɔna na o ye a ni muso ta ye o tɛ wa mais an ka furu kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn yan k'a fɔ cɛ bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ furu kɔnɔna na a bɛ muso sɔn de bɛɛ b'o dɔn voilà mais furu dun sen kan aw ta de don tant que muso b'e ka furu kɔnɔ i ni muso ta de don o ye furu sen tant que aw si ma sa fɔlɔ e ni muso ta ye e ta de ye mais ɛ muso fɛnɛ ta o fɛnɛ y'a ta de ye mais n'a kɛra e bɛ muso sɔn de donc ni muso b'a ta sɔrɔ min y'a ta personnel ye a fana b'o bila a kunna de dɛ a fana b'i sɔn de donc a kana daminɛ yɛrɛ o ka kusa a daminɛnen n'a taara tigɛ problème bɛ se ka na a kɔnɔna na n'ala ma don a ko kɔnɔ furusa yɛrɛ bɛ se ka na na parce que ni sitana donna nin yɔrɔ ninnu na a bɛ furu sama ka taa yɔrɔ ma a laban bɛ sa yɛrɛ surtout n'a ye muso sɔrɔ cɛ eh, muso kura kura parce que muso ka ko hmm. muso b'a kuma fɔ cogo ma dɔw b'a to a bɛ cɛ tɔɔrɔ ɔ ne hakili la k'a fɔ n ko hmm. e dɛsɛlen don ne bɛ e dɛmɛ hmm. jaa jaa e falen don sa fo i bɛ taa muso wɛrɛ ta ne ta tɛ d'i ma bilen n'o n'o de ko b'i kɔnɔ i ka ko ɲɛnabɔ n'o ye ne kɔni ta tɛ d'i ma bilen donc cɛ b'a ye vraiment muso y'ale manquer de donc wari tɛ ka na bilen o b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ka kalo n'i y'a musaka jateminɛ kɛmɛ o kɛmɛ muso ka ta in tun bɛ bi duuru bɛɛ kɛ bon cɛ kun lafiyalen don bon n'i y'o tigɛ sisan cɛ bɛna kɛmɛ in bɛɛ de kɛ sisan a dusu bɛ tiɲɛ wa a dusu tɛ tiɲɛ donc mais a bɛna a b'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ de kɛ pour que ka vengeance kɛ muso la pour que muso in bɛ se ka segin a kɔ cogoya min na k'a fɔ k'a tɛ muso fɛ a b'a fɛ dɛ a kɛn bɛ ka ɲɛkumu kura mun daminɛ sisan o ye stratégie de ye o ye fɛɛrɛ de ye ka sin i yɛrɛ tigɛ ka bɔ muso la ka kɛ i n'a fɔ a t'a fɛ bilen parce que ni muso ni cɛ y'o k'a muso la muso bɛ gêner de muso t'a dɔn a bɛ min a t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a t'a dɔn a bɛ mun kɛ quoi donc a b'o de kɛ a tɛ temps d'a ma n'a y'a fɔ dɔrɔn a b'a laminɛ telefɔni na n'a ye fɛ a bɛ sin ka telefɔni tigɛ ten a bɛ ci min bɛ n'a y'o fɔ dɔrɔn a b'a tigɛ n'a nana so dɔrɔn a bɛ débarrasser ka bɔ a la a bɛ t'i sigi a ka côté fɛ donc kɔɲɔmuso min n'o ka ko bɛ senna a n'o bɛ to ka whatsapp ni fɛnw kɛ c'est à dire a bɛ muso in a b'a faga muso in kan pour que muso ka n'a fɔ a ma ko yafa ma ka continue ka wari in fɛnɛ d'a ma mon frère o tɛ ɲɛ dɛ o tɛ ɲɛ ayi o tɛ ɲɛ donc o tɛ ɲɛ kun mun na muso ta ye a ta ye a ta to a bolo donc n'a ye nin kɛ ayiwa i bɛ se ka i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma mais ka ka a kɛ goyaɲɛ yɛrɛ ye walima kɛlɛ yɛrɛ ye kɛnɛ kan a ta nɔfɛ o ti ɲɛ dɛ donc an bɛ muso hakili jigin k'a fɔ fɛɛrɛ de don a bɛ fɛ ka muso in lasegin a kɔ ni ko in digira muso la pour que a ka continue ka muso ka jeton in minɛ ka bila a kun i y'a faamuya donc ni muso b'a fɛ ka bɔda sɔrɔ ko in kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛ in yɛrɛ ka segin a kɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye an bɛ stratégie dɔ de fɛnɛ di muso in ma o stratégie jumɛn an bɛ fɛɛrɛ dɔ d'a ma muso in ka tɛmɛ ni a tun bɛ diyaɲɛ ko minnu tun bɛ ani cɛ cɛ a kana o dabila dɛ a ka tɛmɛ ni o ye a ka tɛmɛ ni kadow ye k'u d'a ma a ka samaraw san ye a ka finiw san ye ni denmisɛnninw ka musaka minnu bɛ yen tuma dɔ la a k'u kɛ k'a sɔrɔ ale ma cɛ ɲininka yɛrɛ c'est à dire a ka joie yira cɛ la kɛnɛ kan a ka dépensew fɛnɛ kɛ cɛ ye quoi ka kɛ i n'a fɔ hmm. foyi ma kɛ cɛ ye tigɛnzoya kura mun daminɛ a n'ale cɛ hmm. a k'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ quoi i n'a fɔ foyi ma kɛ quoi hmm. mais a ka wari a k'o to a kun kan'o di dɛ i m'a faamuya mais a kana cɛ kɛlɛ parce que muso tɛ se ka cɛ kɛlɛ cɛ yɛrɛ tɛ muso kɛlɛ ɲɔgɔn ye a k'a ka kanu kɔrɔ in yira a la k'a ka joie kɔrɔ in yira a la k'a ka cadeau kɔrɔw d'a ma mais k'a ka wari to a kun n'o kɛra cɛ fana bɛna ɲini k'a dɔn sisan hmm. o ma ko n ka fɛɛrɛ a ma fɛn a tɛ ka fɛn tiɲɛ karisa ye dɛ a bɛ ka continuer ka ɲuman kɛ n ye hali sisan dɛ ee n ka nin dabila ten n ka n yɛrɛ ɲini bon a dɔra hmm. kɛlɛ in bɛ ban k'a sɔrɔ a ma kɛ bon ni muso ko a bɛ nin da nin kan hmm. a bɛ fasa a bɛna tɔɔrɔ kun kama mun tɛ kun belebeleba yɛrɛ k'a sɔrɔ cɛ tɛ ka cɛ tɛ fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ cɛ bɛ fɛ ka jan de d'a ra pour que k'a lasegin a kɔ walasa ka continuer ka wari minɛ ka bila a kun donc ka kuma lasurunya dɔrɔn an bɛ kunnafoni minnu di a kan ka bila musolaka minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ ka na furu kɔnɔna na fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ani anw an tɛ kelen ye nata bana trop bon an ka hɔrɔnya fana man ca n'aw nana don furu kɔnɔna na denmisɛnninw npogotigiw de ko don i cɛ i b'a dɛmɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ wari di cɛ ma n'i ye mun d'a ma diɲɛ o kɔ pewu n b'i dɛmɛ karisa hɔn diɲɛ o kɔ pewu yɛrɛ de karisa n y'i dɛmɛ nin na diɲɛ a kɔ mais karisa nin minɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ tuma dɔ la i mago mana se dɔ ma e b'a fɔ karisa nin di ka na ne ka joli b'e bolo sisan ko o ko don i ni cɛ cɛ walima karisa e bɛ ka wari di di e tɛ ka fɛn fɔ cɛ ye k'i bɛ k'a dɛmɛ a bɛ kunkolo la k'a fɔ e bɛ ka wari d'a ma ni ni ko ninnu nana don mun na i ka ɲuman bɛɛ bɛ kɛ fu ye parce que i bɛna dakurunɲɛ kelen fɔ cɛ in ma i ye san caman mun kɛ k'a dɛmɛ a bɛɛ bɛ kɛ fu ye donc i kan'i yɛrɛ bila o la kabini furu daminɛ na furu daminɛ na i ka wari i ta de y'a bila i poche kɔnɔ ni cɛ y'i deli dɔ d'a ma i bɛ se k'a dɛmɛ yɔrɔ mun na a dɛmɛ dɔ dɛmɛ dɛmɛ dɔ d'a ma yen i k'i ta tɔ to i kun yan'a ka taa kɛ problème ba ye nin ɲɔgɔnna na e k'a dili daminɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la ka taa dɛsɛ a la walima ka t'i ban k'a bɛna furu yɛrɛ sama ka taa se sali ma walima ka taa se tɔɔrɔ ma furu kɔnɔna na donc a daminɛ baliya o ka kusa ni o ye vraiment i y'a faamuya parce que n'i y'a ye nin bɛɛ kɛra u y'a daminɛ de u b'a fɔ ko parce que musow fana b'a kɛ kun mun na k'a bɛ cɛ kɛ n ta ye n bɛ wari ɲini n b'a d'a ma n cɛ bɛ kɛ n ta ye farafin cɛ ti k'i ta ye dɛ fo ka diɲɛ wuli e yɛrɛ b'o dɔn kabini e ma furu i ye e m'a fa ye yan joli b'o bolo o ka ca bɛɛ bɛ boli a somɔgɔw sen nɔ de fɛ e b'a ko kelen ka ko ka k'e ta ye o k'e ta ye cogo di i b'i seko de kɛ mais a ka kɛ n ta ye o ti kɛ o ti ɲɛ farafin cɛ farafin cɛ dilanlen tɛ ten an dilanlen don cogoya min na an bɛ caman de ta donc ni e nana n'a i y'a a suma ka ɲɛ an bɛ an bɛ waati janba kɛ k'i gasi sigi mais ka k'an k'i ta ye pewu farafin cɛ tɛ kɛ ten dɛ wala kabini i ka kow daminɛ na fɛn min tɛ se ka laban kan'i sen don olu la dɔrɔn a banna o de ye hɛrɛ ye i cɛ ye bonya i cɛ don an t'a fɔ i ka dɔgɔya bonya i cɛ de fana don fo ka su ko don fo ka dugu jɛ donc le jeune i bɛ jumɛn da nin kan bon le secret hakili la kuma nafama yɛrɛ fɔra bamananw ko ko ni eh, kɔnɔni solila ka wuli ɲɔsirila ɲamajɛ soliko fila ye hakili la muso y'o ɲɔgɔnna de kɛ tantôt parce que ale ye ko daminɛ a tɛ se ka ko mun laban ah, ah, bon ɲumaya bɛ tiɲɛ n b'a dɔn hali ala yɛrɛ fɛ n'i ye kunnadali kɛ hakili la o bannen ala y'o de fɔ ala ko ah. ko sarakati hmm. ko sarakati tɛ foyi ye hmm. saraka mun ni i y'a di hmm. ka tila ka kumakan jugu bila nɔfɛ k'ale bannen b'o la donc n'a sɔrɔ i ye san mugan k'o la dun a tɛ kɛ baara fu ye walayi i tun kan'a di yɛrɛ o ka fisa ni o ye fiɲɛ fɛ a dibaliya ka fisa ni o ye quoi ah, d'accord le secret wagati koronna ka ban n bɛ kuma laban fɔ i ka émission kuma laban
basi t'a la n'ala sɔnn'a ma inshallah toujours malick le secret et les jeunes donc ne tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka da o gosi 77 39 39 zéro deux n'ala sɔnn'a ma inshallah donc an ka baara siraw ye mun ye an b'o fana publicité dɔɔni kɛ donc ka tɛmɛ eh, an b'a fɔ anw ye furakɛlikɛlaw de n'ala ka diɲɛ inshallah traditionnellement donc ni mɔgɔ bɛ degun b'i kan mun ye kurusi kɔnɔna kibaruyaw ye suturala i b'an wele mun ye waribɔ ko ye an b'o f'i ye ni mun ye kunnafoni dama ye donc an bɛ kunnafoni di i ma tafe fɛnɛ kɔnɔna kibaruya bɛ o cogo kelen kan n'ala ka diɲɛ inshallah salamu alaikum warahmatullah wabarakatuh